an kɛlen kɔ ni ka tanga ɲini deliba masa fɛ ala k'an kisi ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma an sinsinna ni deliba masa tɔgɔ barikamaba ye ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don an bɛ kisi ni nɛɛma deli setigi ala subahanahu wa taala fɛ a k'o kɛ ala kira muhamadu ye salalahu alaihi wasalam a n'a so denkɛw n'a ka saaba ɲumanw ani maa minnu sɔnna ni ka tugu a la o la alihamdulila an bɛ setigi ala barika da ni ka deliba masa in tanu masa min n'a ni tanu ka kan ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma bi o la an bɛ ala barika da ni ka ala tanu k'ala waleɲuman dɔn bagadaji musa caman mankan don bi arajo kɔnɔ ni ka dugaw kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman o bɛ deliba masa in fɛ ala k'o di an ma an ka ɲinifɛn sɔn hɛrɛma kayira o ala k'o di an ma maabaya kɔfɛ dɔgɔyalima o ala k'an bɛɛ kisi ka b'o ma an ka nin jamana in n'o ye mali ye kolosumaya ani basigi ala k'o jidi an ka nin jamana in kɔnɔ an yɛrɛ minnu ye jamana kɔnɔdenw ye ala k'an bɛn k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ sunkalo kalo tɛmɛnko ɲuman o bɛ deliba masa bolo ala k'o di an bɛɛ ma yarabi sunkalo kalo a bato kɛcogo ɲuman ala k'an fangaw se yarabi jurumukolo minnu b'an kan ala ka yafa kɛ olu ma sunkalo in donna ka an ka banbagatɔ minnu sɔrɔ daliba masa ka hinɛ la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka yafa kɛ anw ma sunkalo kalo in donna ka maa minnu to lajarabi la n'o ye bana ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen ka banaw nɔgɔya ala k'a kɛ jurumu kafariw ye yarabi an bɛ dugawu kɛ hali bi ah. sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ kalo in tɛmɛnko ɲuman ala k'a d'an ma o la jarakɛ sunkalo kɔnɔ waati bɛɛ arajo maaw ka welew b'an lasɔrɔ an bɛ emisiyɔnw kɛ k'an badenw bilasira ɔ bi ta sa an bɛn'o kanu ah. ni k'o kɛ siko kan kɔrɔfɔli ye ni nansaraw ko interpretation des rêves ni ka sugo kɔrɔ fɔ o tun ye n ka cɛkɔrɔba ka laadaw ye sunkalow kɔnɔ a tun bɛ masalaw di ni ka fayidaw di ni ka bilasiraliw kɛ arajow ni telew la bagadaji musa an bɛ dugawu k'a ye ala ka yafa k'a ma ani alisilamɛ suw bɛɛ ale denkɛ muhamɛdi cam tarawele mankan don n bɛ dugawu kɛ n tɔgɔma ye n'o ye cam kɔrɔba ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a fara silamɛ suw kan waati min na daliba masa ye a ka kalifa minɛ a la maliyɛn bɛɛ b'a kalama o kama an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la saya ye juru de min duloman bɛɛ lajɛlen na bɛɛ n'i ka don don an bɛ dugawu kɛ minnu y'an kɔn ala ka hinɛ u la an yuru minnu bɛ ala ka ɲanga an ka don kɔnɔ an bɛna don sugokan kɔnɔ sugokan damadama b'an bolo bi an bɛna an badenw baro ni o ye ni ka bilasirali kɛ o kan ni ala ka jɛ ye jarakɛ o kɔfɛ k'a jira i la sugo ye tiɲɛ ye dɛ maa kana a fɔ i bɛ siga la i dalen sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye setigi ala ka kabakow don o de kama n bɛ to ka nabilahi yusufu n bɛ to k'a ka baro bɔ silamɛw ye sabu ala ye ale ka nabiɲumanya masaya tamasiyɛn jira a la ni sugo de ni sugo ɲuman de nabilahi yusufu alayhi salam don dɔ a dalen don sunɔgɔ la a ka so a bɛ sunɔgɔ la a nana sigo k'a ye a ka sigo kɔnɔ ka dolo tan ani fila ye ani kalo ani tile u b'a la ka sujuru bin ale ye a wulila ni ka bɔ sunɔgɔ la ni ka taa se jɔn de ma o de y'a wolofa ye n'o ye yakuba ye a ko ne wolofa bɛrɛ ne dalen sunɔgɔ la ne de sigora k'a ye n ka sigo kɔnɔ n ye dolo tan ani fila ani kalo ni tile de ye u b'a la ka sujuru bin ne yusufu ye yusufu fa ko a ma n denkɛ nin sugo in ni sabatira setigi ala yɔrɔ nin b'i ka don dɔ bonya kofɔ nin b'i ka don dɔ masaya jira nin sugo in ye tamasiɲɛ ye tamasiɲɛ min ni bonyaba b'a kɔnɔ kosɛbɛ n den a ko suko in i kana a lakale maa si ye hali i di balimaw i kana a lakale u ye ɔ fa in y'a fɔ a ye cogo min na ko sugo in b'a ka don dɔ masaya n'a ka kɔrɔta jira mhm. daliba masa ma nabilahi yusufu fatu fiyewu ah. f'a tɔgɔ welela nabi ɲumanw cɛla k'a kɔrɔta k'a kɛ misirakaw ka nabi ɲuman kɛ premier minisiri ye misira jamana kɔnɔ ɔ fa in ye sugokan min kɔrɔ fɔ a ye ka kɔn a ka ɲɛmaaya in ɲɛ a ma kɛ ten wa ɔ o b'a jira sugo ye bonya de ye maa kana fɔ i bɛ siga a la i dalen i ka sunɔgɔ la i bɛ fɛn min ye sunɔgɔ kɔnɔ hmm. kabako don kibaruya don ka bɔ ala yɔrɔ k'i kibaruya i ka adamadenya taribiyaw kan o de kama sunkalo in na an ko an bɛ baro kɛ o kan ka caya k'an badenw kunnafoniya ni o ye jarakɛ maa k'i dalen to sunɔgɔ la i bɛ fɛn minnu ye sunɔgɔ kɔnɔ mm. i b'a ye maa caman bɛ yen sugo bɛ olu siran kosɛbɛ u bɛ fɛn dɔw ye sunɔgɔ la minnu bɛ u jatigɛ minnu bɛ u siran o la sugokan fɔlɔfɔlɔ min n'an bɛn'o di an badenw ma bi arajo kɔnɔ o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ mhm. ko e bɛ ka ji sanuman min mm. ji min n'a ka sanu n'a ka timi n'a jɛlen don e bɛ ka o ji min i ka sigo kɔnɔ mm. o kɔrɔ bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a tigilamɔgɔ a bɛna kibaruya duman dɔw sɔrɔ sugo in kɛlen kɔfɛ a ka mɔgɔya kɔnɔna na kibaruya min n'o b'ale yɛrɛ kun kan n'o bɛ kunnafoniya di a ka adamadenya taribuyaw kan sugo in kɔrɔ tamasiyɛn filɛ o ye sugokan fɔlɔ ye jarakɛ a filanan o de ye ni e maa min ni e sigora ka denyɛrɛni ye i bolo yala i bɛ denyɛrɛni dɔn kɔni o dɔnnen don denyɛrɛnin e de sigora k'a ye i bolo kɔnɔ i sigilen don n'a ye ɔhɔn ɔ o sigo in kɔrɔ bɛ kuma fɛn min kan o bɛ mun yira o de ye maa min ye sugo in kɛ ɔhɔn a bɛna jigiya dɔ sɔrɔ jigiyakoba dɔ bɛ yen min bɛna sɛmɛ a la ɔhɔn dugukolo kɔ kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a filɛ koyi ɔ ni min y'a sugo nin kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la amina rabi sugokan sabanan jarakɛ ɔhɔn o de ye ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ mm. ko e bɛ seli la mm-hmm. i jɔlen don i bɛ ka seli ala ye seli kɔnɔna na e sugora k'i yɛrɛ ye ka seli mm-hmm. ɔ o sugo fana kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ mm. a bɛ a tigilamɔgɔ ka layidu dafa de kofɔ mm-hmm. a ka adamadenyaw kɔnɔna na a n'a ka ɲumanya a n'a ka jigi sigi a n'a ka hakili sigi a bɛ kuma nin bɛɛ kan ɔ ni min y'a kɛ bɛɛ k'i hakili to a la jarakɛ sugokan ninnu minnu filɛ a kɔrɔ lamɛnli maaw fɛ nafa b'a la sabu bɛɛ bɛ sugo a tan kɛ adamaden ni i bɛ da ka sunɔgɔ ka wuli i bɛ sugo sunɔgɔ ye fɛn ye dɔnnibaaw ko ten ko sunɔgɔ ye saya dɔgɔnin de ye ni maa y'i da i tɛ sɔmi ni fosi ye ni daliba masa ka masaya tɛ ɔ tuma min na i dalen don sunɔgɔ la i bɛ nin kabako ninnu de ye ninnu bɛ bɔ ala yɔrɔ ka i kibaruya i ka adamadenya tarabiyaw kan ko minnu bɛ senna n'u bɛ nalen i ma hmm. wali ko minnu tɛmɛna i kan wali i ka ko minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ senna sisan sisan sisan sugo bɛ na nin bolo ninnu kan ɔ jarakɛ o de la maa caman bɛ olu tɛ tulon kɛ sugo la abada o la an bɛ walawalaliw kɛ hali bi ni ka taga ɲɛfɛ ɔ sugokan naaninan mm. o de ye e maa min ni i sugora ka i yɛrɛ ye i bɛ ka dumare filɛ mm-hmm. ɔ musolamɔgɔ dɔ don ka sugo k'a ye e bɛ ka dumare filɛ mm. o bɛ kuma fɛn min kan o bɛ furu de kofɔ sugo kɛbaga kan o b'a ka furuko de kofɔ ɔ sugo jugu tɛ sugo in ka ɲi hɛrɛ don an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faamuko ɲuman di an ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan duurunan hmm. o de ye maa min ni i sugora k'a ye ko fugulan bɛ e kun na n'o ye bafula ye fugulan donnen don e kunkolo la e n'a bi taama na o bɛ ka taa o bɛ kuma fɛn min kan o bɛ kuma maa min ye sugo in kɛ a b'a ka don dɔ maa baya n'a ka masakɛya jira a sugo kɔrɔ ka ɲi dɛ sugokan wɔɔrɔnan ni e maa min ni e sugora ka a ye i ka sugo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso dɔ ka sugokan ye nin ye ɔ ale sugora k'a ye a ɲɛ bi jɛgɛ de la ji la jɛgɛ kɛnɛ a bi ji cɛ la mhm. k'u bɛ kuma fɛn jumɛn kan u bɛ kuma muso in yɛrɛ min ye sugo in kɛ a ka den sɔrɔ kan sugo in ye fɛnba ye a ka hakili to sugo in na o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan wɛrɛ min bɛ da o kan n'o ye sugokan wɔɔrɔnan ye o de ye ni e maa min sugora ka i yɛrɛ ye so sanfɛ mhm. i bɛ so sanfɛ so bɛ ka boli ni i ye ka taa mm. o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a bɛ na sanayɛlɛn sɔrɔ a ka adamadenya kɔnɔ kosɛbɛ a ka kow de bɛna kɔrɔta kɔrɔta bɛna don a ka adamadenya bolisenw na i b'a ye maa caman bɛ waati bɛɛ olu bɛ to ka sugo k'u yɛrɛ ye so sanfɛ nin cogo la tan o bɛ kuma fɛn min kan o de kɔrɔtaw de bɛna don i ka maaya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen ka bɔ ye jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ k'i yɛrɛ ye ka moto de boli n'o ye bolimafɛn sen fila ye e sigilen b'a kan e bɛ ka boli ka taa n'a ye ɔ a bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a tigilamɔgɔ ka laɲini dɔ sabatitɔ don tile fila in na hmm. a ka laɲini bɛna sabati a ni dalen don ko dɔ kan wagati kɔnɔ i b'a ye a bɛ k'a ɲini a tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la a bɛ kuma o ko in sabati bolo de kan nka sarakati de bɛ nin bɛɛ kelen kelen na dɛ ni ala ka jɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ ye jarakɛ ni e maa min ni e sugora k'a ye i bɛ kasi la ka kasi f'i ɲɛji sira fila bɛ suru ka jigin o bɛ kuma fɛn min kan o de ye sugo kɛbaga a ka nisɔndiya a n'a ka hakili sigi a b'o de kofɔ nisɔndiya ko dɔ bɛ a bɛna don a la tile fila in na walima o ko in b'a kun kan a tɛ taa ka min dan o nisɔndiya n'a y'o sɔrɔ o de fanga ka bon kosɛbɛ a ka hakilisigi ni basigi b'o kɔnɔna na ɔ ka sugo k'i yɛrɛ ye kasi la kɔni o kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ jarakɛ ɔ n badenw aw tulo bɛ maa min mankan na hmm. o de ye aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden ye n'o ye seku el aji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko ma bagadaji musa ka cam ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma sisan arajoso la yan k'an badenw baro ni sugokanw ye i n'a fɔ n ka cɛkɔrɔba yɛrɛ tun b'a kɛ cogo min na ni wagati kɔnɔ o kama jarakɛ an bɛ ka sugow mankutu n'u bonyaw jira n y'o de fɔ i ye n ko sugokan filɛ n ko tiɲɛ la k'i k'a dɔn sugo ye setigi ala ka kibaruya de jɔn ni ala yɛrɛ cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma sɔmi ni fɛn min ye o de bɛ wele ko sugo ma i dalen sunɔgɔ la e bɛ sugo k'a ye e bɛ ka pan sanfɛ i bɛ sugo k'a ye k'i bɛ bolifɛn kɔnɔ i bɛ sugo k'a ye k'i bɛ ɲɛnajɛ la ɔ i dun dalen don i ka sunɔgɔ la dilan sanfɛ ɔ e ye min ye sugo kɛ n'a bɔra e ni ala subahana wa taala la maa si tɛ sɔmi n'a ye ko e ye fɛn dɔ ye sunɔgɔ kɔnɔ fo n'i yɛrɛ y'i da o kan k'a fɔ ko ne de ye nin ye ne de ye nin ye nka jarakɛ sugo fana bɛ na tila yɔrɔ ma saba bɔ ɲɔgɔn la fo n k'o yɔrɔ walawala maaw ye a fɔlɔ maa bɛ se ka fɛn dɔ ye sunɔgɔ la o ti bɔ ala yɔrɔ o dɔw bɛ se ka bɔ mɔgɔ yɛrɛ yɔrɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ tuma min na i datɔ don i b'a jateminɛ i bɛ miiri dɔw kɛ ka caya walima i kunnakow cayali senfɛ i dalen sunɔgɔ la olu caman bɛ na kɛ sugo ye nka olu tɛ sugo ye i bɛ n'olu minnu ye sunɔgɔ kɔnɔ olu tɛ sugo ye o de kama i b'a caman ye a ɲaaminen don a bɛ fɔ olu ma ko sugo ɲagaminenw ɔ o kɔfɛ sugo dɔ fana bɛ yen min ti bɔ ala yɔrɔ min ti bɔ bunadamaden yɛrɛ yɔrɔ o bɛ bɔ jɔn yɔrɔ o de ye setanɛ ni jinɛ juguw ye siga t'a la dɛ setanɛla sugo i b'a ye o caman de bɛ yen minnu bɛ adamaden sɔrɔ sunɔgɔ kɔnɔ o sugo ninnu caman de b'a to i bɛ dɛsɛ hali ka sunɔgɔ i b'a ye a sugu bɛ sugo la n'i y'a kɛ i dalen sunɔgɔ la i bɛ bali k'i sigi i ka dilan kan fo sunɔgɔ bɛ gɛlɛya i ma n'i da cogo cogo i bɛ tila k'a sugu ye n'i da cogo cogo i bɛ tila k'a ye ɔ o dɔw de bɛ wele ko setanɛla sugow ani ah. jinɛ jugula sugow wa dɔw la hali dabali jugu bɛ se ka ɲɛsin i ma olu bɛ se ka na n'a nasira ye ni maa b'i juguyala maa b'i kɛlɛla gundo ni bange na abada lezi fo ala k'a jir'i la sugo la ɔ nin n'a nasiraw la setanɛla sugo fana bɛ ten i dalen sunɔgɔ la o kabakow fana bɛ to ka na jir'i la ta o de la cɛ dɔ delila ka sugo dɔ kɛ a cɛ nin sugora k'a ye a ka sugo kɔnɔ ko ale kunkolo de tigɛra ka bɔ a kan da la a b'a la ka boli ka taa kunkolo bɛ boli la a nɔfɛ cɛ in ne bolila ka don ala kira kan salalahu alayhi wa salam a ko muhamadu ala ka ciden ne de ye fɛn dɔ ye sugo la n b'a fɛ i ka n bilasira kira ko a ma yala i ye mun de ye sugo la cɛ in ko muhamadu ma ne dalen ne de sugora k'a ye n kunkolo de tigɛra ka bɔ n kan da la n bɛ boli la ka taa n kunkolo bɛ boli la n nɔfɛ aa ala kira ko cɛ in ma ko n'i m'i ja sigi i bɛ kɛ sitanɛ batola ye dɛ sitanɛ bɛ tulon k'i la dɛ ɔ a b'o cogo de la maa caman de fana bɛ fɛn caman ye sunɔgɔ kɔnɔ sitanɛ ka jiraliw don o de kama ala kira ye jagasere da ko ale muhamadu min filɛ ale yeli sugo la o ye tiɲɛ ye a y'a ka sigo a yeli sigo la k'o faranfasiya k'a tiɲɛtigiya sabu ka d'a kan ko sɛtanɛ tɛ se k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ ale abada sɛtanɛ bɛ se k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ bunadamaden siya bɛɛ fo muhamadu oh. diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ b'o kalama nka tamasiyɛnw bɛ kira yeli la sigo la tamasiyɛnw b'a la ah. minnu bɛ yen n'u bɛ se ka jirali kɛ jati jati nin i ye nin min ye nin ye muhamadu lakika ye o bɛ yen dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka faamu ko ɲuman di an ma yarabi o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ aa ah! ko i taamatɔ i ye banakɔtaga dalen dugu ma hmm. banakɔtaga e sen donn'a la dalen bɛ dugu ma ɔ o sugo bɛ kuma fɛn min kan o de maa min ye sugo in kɛ a bɛ kuma a bɛna garijɛgɛ sɔrɔ bolo dɔ de la waati wari n'o ye nafolo ye a bɛ kuma o de kan a b'o tigilamɔgɔ ka nafolo sɔrɔ ko fɔ a waati kɔnɔ jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min ni i sugora k'a ye i bɛ tɛrɛn kɔnɔ tɛrɛn bɛɛ kɔni bɛ tɛrɛn dɔn kɔni tɛrɛn a b'a la ka boli ni e ye ka taa ɔ o bɛ kuma fɛn min kan o de ye garijigɛ ye a sugo bɛ kuma a tigilamɔgɔ ka garijigɛ ko yɛrɛ de kan a waati kɔnɔna na a bɛ kuma i ka o waati kɔnɔ ko garijigɛ ko yɛrɛ de kan i b'a ye a bɛ kuma mun de kan o de ye ka garijigɛ garijigɛ min don k'a ka suma garijigɛ in senna ka suma tile fila in na tɛrɛn kɔnɔ sugo in bɛ o de ko fɔ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ ko i sigora sirantɛrɛ de la sirantɛrɛ yeli sugo la jarakɛ aa o kɔrɔ bɛ fɛn min ko fɔ o bɛ sigo kɛbaga ka kamanagan a n'a ka dusukasi de ko fɔ aa kamanaganba bɛn'a minɛ jarakɛ kamanagan min n'a ka jugu fo a laban bɛ taa kɛ dusukasi jugumanba y'a kan min b'a dekun n'a b'a sɛgɛn kosɛbɛ a ka adamadenya kɔnɔ sugo in boli sira n'a tamasiyɛnw ye o de ye ka sirantɛrɛ ye sigo la bɛɛ kɔni bɛ sirantɛrɛ dɔn kɔni sirantɛrɛ k'a ye sigo la a bɛ kuma kamanagan ani dusukasi de kan sigo kɛbaga kan jarakɛ bɛɛ k'i janto dɛ o la ka taa ni ka segin kɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye bagadaji musaka caman ye bi sigokan emisiyɔn kɛnɛ kan arajoso kɔnɔ an bɛ ala barika da o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ ni e maa min ni i sigora k'a ye i ka sigo kɔnɔ ko i sigora wulu caman de la u bɛ ka wo ci e yɛrɛ tatɔla u bɛ wo cila u bɛ ka wo ci u bɛ ka wo ci o u bɛ ka wo ci o bɛ kuma fɛn min kan o de maa min ye sugo in kɛ a ka janto dɛ kibaruya juguba dɔ bɛ na le min bɛna sirikile a tulo kɔrɔ a bɛna min mɛn a tulo la tile fila in na a yɛrɛ kun kan kibaruya min n'a man di hali dɔɔni min bɛ kɛ sababu ye a kibaruya bɛ juguya a bolo kosɛbɛ ɔ jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ ko i kun gananin don mm. e de sugora k'a ye i yɛrɛ kunkolo ganana k'a si bɛɛ lajɛlen bɔ a la u bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ a k'a janto a k'a hakili sigi a waati kɔnɔ nafolola tiɲɛ de kun bi a kan a waati kɔnɔ a bolola nafolo de bɛna tiɲɛ tiɲɛ cogo la a k'a hakili sigi dɛ ɔ sugo in tamasiyɛn bɛ o de kofɔ sugo kɛbaga in kan jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna se sugokan minnu ma hali bi o de ye ni e maa min ni i sugora k'a ye i ka sugo kɔnɔ aa ko i nun de cira joli b'a la ka bɔ i nunso fila fɛ e sugora k'o de ye i ka sugo kɔnɔna na o bɛ kuma fɛn min kan o de maa min ye sugo in kɛ a ka janto a yɛrɛ la waati kɔnɔ dɛ gɛrɛgɛrɛ kow de kun ɲɛsinnen b'a ka gɛrɛgɛrɛ kow de ɲɛsinnen bɛ a ma a waati kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ minnu ni jɔcogo t'u la fiyewu foyi t'a tigi dɛmɛ k'a kisi ka bɔ a ma ni sarakati tɛ jarakɛ m'o de fɔ mɔgɔw ye sarakati nafa ka bon valɛri b'a la o de kama ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko sarakati a bi don maa ani balaw bi wolonfila ani kɔ de cɛ maa ka sarakati bɔ ka caya hmm. k'a bi don maa ni balaw bi wolonfila ani kɔ de cɛ ɔ sarakati bɔli i fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka ni sugo ninnu caman i bɛ sugo jugu minnu ye k'i kisi ka bɔ a gɛrɛgɛrɛw ma wa sarakati kelen bɔli i fɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka sugo ɲumanw sama ka se i ma o kama sarakati ninnu n'i b'u bɔ i b'u di dɛsɛbaatɔw ni fantanw ma ka fantan dɔ jigi tugu ka kamanaganbaatɔ dɔ jigi tugu a ka i ka ɲɛnamaya kɔnɔ jarakɛ foyi man di setigi ala ye dugukolo kɔ kan setigi ka se to a ye mm. maa min kɔnɔ gannen don wali maa min ɲɛ gannen don ko o tigilamɔgɔ dɛmɛ ka kɔnɔguan wuli ka bɔ a kan n'a ka se n'a ka fanga ye bilahi ala b'o tigila mɔgɔ fɛnɛ dɛmɛ fo ka taa fɔ o sara o ti kɔnɔguan y'a ɲɛ la maa min jigi tigɛlen don maa min ɲɛ guannen don se foyi t'a ye ɔ e ka se to i ye k'o jigi tugu ni balo ye walima ni nafolo ye o k'a yɛrɛ dɛmɛ fo ka taa e sa bilahi jigitigɛ ko si tɔɔrɔ o t'i sɔrɔ dugukolo kɔ kan o la an badenw ɲumanya nafa ka bon kosɛbɛ maa kana tulonkɛ ɲumanya la o la sarakati a bɛ don maa i ni balawu bi wolonwula ani kɔ cɛ a sabatira ala kira ka kumakan na jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen ni i sugora k'a ye i ka siko kɔnɔna na jarakɛ ko i ɲɛ fiyɛnna mm. dibi donna i ɲɛ la i tɛ ka yɔrɔ ye bilen mm-hmm. o bɛ kuma fɛn min kan o de ye maa min ye sugo in kɛ aa jarakɛ a yɛrɛ masurunya mɔgɔ dɔ min bɛna kɛ sababu ye k'a janfa janfa ko juguba de la aa nin ye sugo ye dɛ ka sugo k'a ye ko i ɲɛ fiyɛnna dibi donna i ɲɛ ni yetaw cɛ e ɲɛ ti yɔrɔ si la bilen sugo kɔnɔ e de sugora k'i yɛrɛ ye o cogo la a bɛ kuma fɛn min kan maa min ye sugo in kɛ a tigila mɔgɔ a b'a ka a masurunya mɔgɔ dɔ de yɛrɛ ka janfa de kofɔ k'a ɲɛsin a ma foyi t'i kisi a tigila mɔgɔ ka janfa n'a tɔɔrɔ ma ni sarakati tɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ sugokan min n'an bɛna se o ma hmm. o de ye ni maa min sugora ka mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fatura ka tɛmɛ ka tila k'a ye a yɛrɛ langolo tan ni fila jɛ don aa ah, jarakɛ o bɛ kuma fɛn min kan ka sugo k'i yɛrɛ dɔnbagala mɔgɔ dɔ ye min fatura wa i tilala k'a ye sugo la lahalaya min na a langolo tan ni fila jɛ don gileki t'a la kulusi t'a la e y'a ye sugo la ten ko ni karisa min filɛ i ɲɛ bɛ nin min na nin de tun fatura ka tɛmɛ e y'a ye sugo la a bɛ kuma o su masina in ka maloyala ko de kan wa foyi t'a dɛmɛ f'a ka sarakati bɔ k'a ɲɛsin banbagatɔ in ma o la jarakɛ nin sugokan ninnu minnu filɛ nafaw bɛ u la n y'o de fɔ n badenw ye o la aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye bagadaji musaka cam tarawele ye ka bɔ kuluba yan n bɛ ala fo ka ala barika da ala ni n ka cɛkɔrɔba sabu bi arajo maaw ka weele an y'a sɔrɔ sunkalo in kɔnɔ k'an ka maaw baro ni sugokanw caman ye ni ala ka jɛ jarakɛ o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen an baden caman bɛ yen sugokan dɔ bɛ maaw la sɔrɔ ka caya n'o ye surasogola sugo ye maa min bɛ sugo ka muso dɔ ye k'a bɛna jɛ i fɛ dilan sanfɛ mm. walima ka sugo ka cɛ dɔ ye k'a bɛna jɛ i fɛ dilan sanfɛ mm-hmm. kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ i ni a ɲɔgɔn cɛ mm. ɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ nin sugo in kɛ n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musaka cam na sisan arajoso la ɔ e k'a ye i ka sugo kɔnɔ ka caya e dalen sunɔgɔ la e de bɛ sugo k'a ye ko cɛ dɔ bɛ a yɛrɛ bayɛlɛma ka na e ma sunɔgɔ kɔnɔ kafoɲɔgɔnya de bɛ tɛmɛ e n'a maa sugu in cɛ mm-hmm. maa dɔ de bɛ waati bɛɛ a bɛ na e ma sunɔgɔ kɔnɔ kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ mm-hmm. ni e ye cɛ de ye e yɛrɛ bɛ sugo ka muso dɔ ye a bɛ na e ma o cogo la kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni min cɛ mm-hmm. ni e yɛrɛ ye muso de e yɛrɛ bɛ sugo ka cɛ dɔ ye a bɛ na e ma sunɔgɔ la kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ o de la i b'a ye maa caman bɛ yen minnu bɛ nin sugo in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ minnu b'a kɛ ka caya e dalen sunɔgɔ la e ni muso ti da abada i kelen dalen b'i ka dilan kan i b'i ka sunɔgɔ tan ni fila la ka sunɔgɔ kɔnɔ sugo bɛ na a bɛna kɛ ni muso masina in de k'a bɛna jɛ e fɛ ko kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ e ni a cɛ ɔ e yɛrɛ bɛna wuli kuma dɔw la ka sɔrɔ i ka kulusi ɲɛfɛla bɛɛ tiɲɛna ni lawaji ye maa bi jɛnɛba ko la e bi jɛnɛba ko la muso t'i bolo so kɔnɔ aa o ye baara ye dɛ o ye baara ye ma dɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na tuguni sugo in yɛrɛ kɔlɔlɔ n'a a kɔ yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛsin sugo kɛbaga ma o de ye maa min bɛ nin sugo in kɛ ka caya a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don jinɛjuguw ka baara don jinɛ sitanɛw ka baara don olu de b'u yɛrɛ bayɛlɛma ni k'a yɛrɛ kɛ muso ye ka na jɛ i ma i dalen kuma min na sunɔgɔ la ni kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o sugo kɔnɔna na ten o de kama e bɛ wuli waati bɛɛ k'a ye kulusi ɲɛfɛla tiɲɛna wa n'o de juguyara cɛbakɔrɔ la o bɛ gɛlɛya a bɛ taa wolo gɛlɛya kojuguba la f'a bɛna kɛ sababu ye ka kulusijala lagosi se cɛ ma i b'a ye n'a juguyara o bɛɛ kɔ a bɛna kɛ sababu ye ka banamisɛn caman bɛ minnu b'i lasɔrɔ tɔgɔtɔgɔninw ni infections la fo ka se kulusijala lagosiw ma wa a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijigɛ k'a lanɔgɔ k'a dafiri wa o de kama i mana don diɲɛ ko o ko la dugukolo kɔ kan i ka adamadenyaw kɔnɔna na i b'a ye ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ i ka mɔgɔyaw la ka caya ni e y'i ni da ko o ko kan k'i bɛ don o ko da fɛ n'o ko ma k'i bolo dusukasi ye i tɛ dususuma sɔrɔ o ko la wa i mana nafolo sɔrɔ nafolo in bɛ kɛ komi tasuma de b'a la a tant que e bɛ nin fɛn masina in de ye waati bɛɛ kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ e ni a cɛ sugo la tan abada lezi e ti ɲɛsuma y'i ka adamadenya kɔnɔna na sabu a gulonnen de bɛ e yɛrɛ kɔ ten kudayi kudayi sabu e tɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ abada ka nin to e kɔ ɛ fɛn min waati bɛɛ i dalen sunɔgɔ la a bɛ na i ma ni e ye cɛlamɔgɔ de muso de bɛ na e ma o cogo kelen na kafoɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ e ni a cɛ tuma bɛɛ a bɛ e lasɔrɔ tuma bɛɛ a bɛ e lasɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila wali siɲɛ kelen a bɛ e lasɔrɔ bilahi kan'i sigi ni a ye o de la n'a juguyara cɛ caman kɔ a bɛ kɛ sababu ye f'a laban hakili wasiwasi bana bɛn'u minɛ bilahi nin de ka baara don jarakɛ i b'a ye musow ta la an balimamusow ta la olu bɛ sugo ka cɛw de cɛ min n'i t'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ se ka k'i yɛrɛ dɔnbagalamɔgɔ dɔ ye i bɛ cɛ min dɔn wali a dɔ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ masurunyamɔgɔ dɔ ye i bɛ min dɔn i bɛ sugo k'ale fana de ye nin cogo la tan k'a bɛ ka na jɛ i fɛ kafoɲɔgɔnya bɛ ka tɛmɛ i ni a cɛ sugo la a man ɲi maa kan'i yɛrɛ nɛgɛn n'a ye dɛ maa caman bɛ kuma n'a ye ko kunnafɛn don kunnafɛn jarakɛ kunnafɛn ko tɛ nin ye dɛ jinɛ sitanɛ ka baara don bilahi a bɛ ka na nin min tɛmɛ i ni a cɛ kɔlɔlɔ min b'a la k'a ɲɛsin e ma o de kama i b'a ye e bɛ k'i ka diɲɛnatigɛ gɛlɛya yɔrɔ ɲini sen ni bolo la i bɛ ka baga maaw ma k'u b'i dabali la walima maaw b'i juguya la k'i ka kow tɛ ka ɲa a sɔrɔ a jubaju bɛɛ ye nin de ye o de kama muso min ma furu hmm. n'a bɛ n'a ma waati bɛɛ ka caya i b'a ye o muso kelen ni ala ma foro o tɛ furu dɛ cɛ bɛ se ka na o ma furuko la k'a b'a furu cɛw bɛ na layidu di dɔw bɛ woro bɔ dɔw bɛ furu tagamaw bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ furusiriw décider nka a bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ tugun ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na wa a ni cɛ o cɛ n'a n'o gɛrɛla ɲɔgɔn na k'u bɛna ɲɛ sɔrɔ ko la bilahi nin fɛn in de bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ futinɛ bɛ wuli cogo o cogo a bɛ wuli ten u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa o de kama o de kɛ bɛ sababu ye k'an balimamusow caman sɛgɛn bi ni maaw b'a fɔ ko kunnafɛnw b'u kɔ walima jinɛw b'u la ka sɔrɔ o si tɛ u lasigi i k'u ɲininka nin bɛ na u ma waati bɛɛ wa n'a juguyara ka juguya u kɔ n'a tugura k'a ti jɔ n'i m'i kɔlɔsi n'a ser'i ma don min na k'i to laada la n'o ye jour ye o ye baara ye dɛ o kɔnɔdimi misɛn mana i minɛ o t'i bila dɛ i n'o bɛ sa dɛ wa jarakɛ i ɲɛ bɛ maa caman na tan ni nin de gulonn'u kɔ dogo ni bange na ale de bɛ kɛ sababu ye hali maa caman k'u jagoya ɲini k'u su k'u kɛ accident kan n'o ye sirabakan kasara ye n'u y'i saraka k'i bila o y'i ka ko bannen de e ma y'a dɔ bɛ yen nɔ n'o nana mɔgɔ ma tuma min na i dalen don sunɔgɔ la o bɛna don i kan dɔrɔn ka a funu k'a to i kan ten nka i t'a ye i bɛ kule ka kule maa t'i kulekan mɛn f'an k'o ma ko poron kan ɛ jarakɛ ninnu man ɲi dɛ nin bɛɛ ye su fɛn jugu de ye o de la an ka kira n'o ye muhamadu salalahu alayhi wa salam ni ala kira tun b'a da a tun bɛ kuranɛ hayaw kalan a tun b'u mu a farikolo la k'a da n'a tun ye sugo jugu kɛ a ye maaw kalan ni yɔrɔ dɔ ye o de ye n'i wulila k'i k'i numan kɛrɛ lajɛ ka tu kɛ yen siɲɛ saba k'a fɔ awuzubilahi minal shetani rajim o kɔfɛ i tun dalen bɛ sugo in na k'i to cogo min k'i yɛlɛma ka b'o kan k'i da cogo wɛrɛ la jarakɛ ɔ minnu bɛ yen nɔ sa ni sula sugo in b'olu lasɔrɔ taamasiyɛn min bɔlen filɛ k'a fɔ bɛɛ y'a ye dɛ ɔ maa b'i to nin sira kan k'i ka hɛrɛ bɛ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso min yɛrɛ n'a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ muso dama min ka furu sa ala de b'a a da tɛ se ka fɔ ka s'a dan na i b'a ye furu kɔnɔna na e n'i furucɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ t'aw cɛ foyi t'aw cɛ nka kumanin kelen waati bɛɛ dɔrɔn aw bɛ bali ka mankan wuli ɲɔgɔn na ten o mankan wuli mankan wuli aw yɛrɛ b'aw sen don k'aw bolo ka kɛlɛ bɔfan ɲini ɲɛ tɛ sɔrɔ a la muso yɛrɛ kɔnɔ gwanna cɛ yɛrɛ kɔnɔ gwanna u bɛ kɛlɛ kɛ k'a ban kɔfɛ nimisaw bɛ na nka u t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ sɔrɔla cogo min na nka muso ɲininka wali ka cɛ ɲininka o dɔ la kelen bɛ nin sugo in kɛ bilahi jarakɛ a t'i to nin kɛli la abada ka nin fɛn tugulen to i kɔ abada k'i ni maa bɛ se ka ɲɛ adamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min n'a bɛ fɛ k'i furu ko furu bɛ fɛ ka tɛmɛ i n'a cɛ wali kanu bɛ fɛ ka tɛmɛ i n'a cɛ abada lezi nin tɛ sɔn abada o ma sabu a y'i k'a cɛ ye walima a y'i k'a muso ye ka ban wa nadon de b'u la dɛ ni don bɛ don na n'o de don sera a bɛ na i ma diyagoya ni fin yɛrɛ la koyi e tɛ se k'a bali e dalen sunɔgɔ la dɔrɔn a bɛ na don i kan ten ɔ i bɛ bali k'i yɛrɛ ye sunɔgɔ kɔnɔ i bɛ wuli tuma dɔ la y'a sɔrɔ i dusu kasilen don wa i mana sugo masina in ye waati min na ɔ i wulilen kɔfɛ i b'a ye a tile filanin kɔnɔ i ka ko si tɛ sabati i bɛ to dusuman kasi de la i yɛrɛ ma ten wa jarakɛ n'an ko an bɛ don nin kuma kɔnɔ an bɛ sunkalo de la waati t'an bɔ wala ne bɛ jaga seere min da arajo lamɛnbagaw ye bagadaji musaka ca mankan don nin bɔra ka fɔ cogo min na walawalali min bɔra ka kɛ nin kan cɛ fara muso kan bɛɛ bɔra ka nin mɛn dɛ dutigi fara musokɔrɔbaw kan bɛɛ bɔra ka nin mɛn dɛ caman bɛ kule la n'u denmuso ka gɛlɛya walima maa caman yɛrɛ bɛ n'u sigilen don nin bɛ ka kɛ olu la nka u t'a dɔn u y'u sen don k'u bolo don ka don moriw kan ka don somaw kan sarakati sugu bɛɛ bɔra syɛw sanna baw sanna n'u tɛna ɲini ka diɲɛ misi n'a bagan bɛɛ faga k'a kɛ saraka nka o bɛɛ la nin fɛn ma taa dɛ nka jarakɛ gɛncogo min bɛ nin na i tɛna k'o f'i ye kuranɛ haya foyi kuma jugu ni fɛn jugu ninnu b'a ka kuranɛ haya bɔ sitanɛ tɛ siran foyi ɲɛ dugukolo kɔ kan ni kuranɛ haya tɛ ni ala kumakan tɛ o de kama k'a fɔ dama auzubilahi minal shetani rajim sitanɛ bɛ boli fo dugu ni dugu de k'a mabɔ i la o de kama i b'a ye kalan si tɛ daminɛ dugukolo kɔ kan ala ko kalanw na fo sitanɛ ka gɛn ka bɔ jama cɛ la ɔ jarakɛ o cogo kelen don kuranɛ kɔnɔ i b'a ye aya kelen bɛ yen o bɛ sitanɛ bombarder k'a ka ko ban o ye jumɛn de ye o de ye ayatal kurusi ye ɔ baara cogo dɔ de bɛ yen mori kunda anw yɛrɛ ka moriya kunda anw b'o de sɛbɛn k'a ban pewu k'a fori hmm. jiri dɔw bɛ yen minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don n'o ye mana lili ni satinɛ lili ye ani an balimamusow bɛ layi min susu ka kɛ nan na n'o ye barakante ye hmm. ani situlu ani layi ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jiri in na ka n'a ɲaami k'a sigi n'a n'a ɲaamina k'a sigi waati min na jarakɛ hmm. maa min bɛ sugo in kɛ a bɛ d'a ma a b'a ko tɛnɛn su ni alamisa su ni juma su a tɔ in a bɛ to k'o mun a la a datɔ hmm. jiri min n'a ye olu kɛ ɲɔgɔn kan hmm. a bɛ olu labɛn k'u kɛ mananin kɔnɔ su o su n'a b'a da a b'a bila tasuma na ka fini biri a kunkolo la. bilahi jarakɛ ni fɛn in mana kɛ diɲɛ ko o ko de sa a b'a débrancher ka bɔ e la a bɛ maa wɛrɛ de ɲini k'a bala o la o ye n'a cɛ faralen de ye fura foyi t'a to k'a bɛ e tugun ka na e ma bilen sunɔgɔ la sinon foyi tɛ se k'a lajɔ ni nin tɛ dɛ foyi foyi tɛ se k'a lajɔ ni nin tɛ kana taa i yɛrɛ nɛgɛn misi san na kana t'i yɛrɛ nɛgɛn shɛ san na maa dɔw yɛrɛ ko ne ma k'olu ye diɲɛ sarakaw bɛɛ bɔ hali u taara k'u taara baji la ka taa sarakaw bɛɛ bɔ yen ko ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la ne ko maaw ma y'aw ja sigi aw k'aw hakili sigi nin min filɛ nin ye nin de y'a solution ye diɲɛ bɛɛ karamɔgɔw tulo bɛ n na dɔnnibagaw tulo bɛ n na ni tiɲɛ don ni nkalon don u bɛn'a ɲɛfɔ de jarakɛ nin min filɛ nin de bɛ ka baara anw yɛrɛw fɛ nin sunkalo kɔnɔ ka cɛbaw ni musobaw dɛmɛ ni nin minnu ala ye minnu tulo don arajo la sisan n'u tulo b'an na n'a bɛ ka kɛ olu la Bon an bɛ sunkalo daminɛ la n m'a dɔn yani an ka se tile damadama ma dɔrɔn a bɛna ban parce que n'an y'a daminɛ kuma o kuma jama de bɛ suuru an kan ɔ sunkalo in dun na baara bɛɛ fanga force a man nɔgɔn ɔ o kama alihamudulila a labɛnna ka weleli kɛ sisan telefɔni sira fɛ fura in bɛɛ bɛ minɛ kuluba bagadaji musa ka du min bɛ kuluba kɔnɔna na jarakɛ a tɛ yɔrɔ dogolen na n'i bɛna sotarama na mobili bɛ ta gabriel ture da la n'i bɛna dugu kɔnɔ ni bolifɛntigiw bɛ ka na moto takisi walima takisi takisitigiw wali sotarama a fɔ sotaramatigiw ɲɛna i bɛ jigin arayida la mm. n'i jiginna arayida la taama i ka na gabriel ture yɔrɔ la a urgence fan fɛ mm-hmm. sotarama minnu bɛ jɔ yen olu ye kuluba sotaramaw ye don olu kɔnɔ i k'a fɔ k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ kuluba u b'i jigin da la i bɛ na so kɔnɔ i bɛ na nin fɛn in minɛ i bɛ taa n'a ye i b'a kɛ yani k'a fɔ ko i b'a kɛ sanko don nɔ sunkalo kɔnɔ i b'a kɛ i b'a jaabi di sunkalo kelen kɔnɔ jarakɛ dɔnni kuma ma ca dɛ kunfɛ kuma tɛ n bɔra k'a dalu n'a yiriw n'a kuranɛ haya bɛɛ di mun na e min n'i kalannen don a k'i yɛrɛ ye nɔ dɛmɛ de don k'a ɲɛsin bɛɛ ma o la moto takisitigiw bɛ dugu fan bɛɛ jarakɛ wali takisitigiw bɛ fan bɛɛ a fɔ bolimafɛntigiw ye minnu bɛ yalala dugu kɔnɔ k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ u b'i ta ka n'i bila f'a ka du min bɛ kuluba n bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka du min bɛ kuluba n bɛ kɛ yen 24 heures matin et soir ɔ n'i nana sa fura in n b'a ta k'a d'i ma i ka taa kɛ a kɛcogoya la ni ala ka diɲɛ ye o ko tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ an bɛna se fɛn min ma mm. aa komi a bi an sigilen don sigokan de kan mm-hmm. ɔ maa minnu bɛ yen ni u da mɛlɛkɛ bɛ to ka sigo da u la ka caya mm-hmm. Jarakɛ ala ye maa dɔ da a dolo bɛ tasuma na ala ye maa dɔ da a dolo bɛ bɔgɔ la ala ye maa dɔ da a dolo bɛ ji la ala ye maa dɔ da a dolo k'a bila fiɲɛ fɛ o ye bɛɛ dolo tamasiɲɛ ye bɛɛ n'i dolo don nka maa caman bɛ yen olu dalen sunɔgɔ la u bɛ sugo ka u da mɛlɛkɛ de ye minnu bɛ ji la o de kama maa caman bɛ minnu ka jilasugo ka ca u bɛ jilasugo kɛ ka caya u jilasugo kɛ ka caya maa dɔw bɛ yen depuis olu cinin olu tun bɛ sugo ji la dɔw bɛ olu kɔrɔbayalen balikuyalen u nana b'u ka jilasugo kalama dɔw yɛrɛ bɛ waati bɛɛ dɔgɔkun tɛ don ka bɔ abada n'u ma sugo ji kɛ u bɛ sugo ka ji kalite caman ye baji fɛnfɛnnenba walima ka sugo k'i yɛrɛ k'i tora ji la walima ka sugo ka bajiba fɛnfɛnnen ten maaw bɛ nin sugo ninnu na ka caya n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa ka jɛmu in na siɲɛ joli e dalen sunɔgɔ la ni e bɛ sugo ji la ka caya depuis cinini fo ka se bi ma walima i yɛrɛ bɔlen kɔfɛ a kalama nin wagati in na i bɛ k'a jateminɛ i ka jilasugo ka ca dan t'a la da tɛ se ka dan min fɔ ka se a dan na siɲɛ joli e b'o kɛ sunɔgɔ kɔnɔ ka caya o min bɛ ka jira e la ɔ e yɛrɛ k'a lajɛ i ka mɔgɔya kɔnɔna na k'i sigi k'a jateminɛ e mana nafolo o nafolo sɔrɔ nafolo in tɛ basigi a bɛ taa taa cogo la e yɛrɛ t'a dɔn a donna da o da fɛ e de b'i sigi waati bɛɛ k'i miiri ko ah nin nafolo masina in tun bɛ ne bolo wagati in na wali nin hɛrɛ in tun bɛ ne bolo nin waati in na a donna da jumɛn fɛ e de b'i sigi ni k'i miiri nin bɛɛ lajɛlen na tuma bɛɛ o ye tamasiyɛn fɔlɔ ye a filanan e b'a jateminɛ i yɛrɛ la maaw mana layidu ta e ye dugukolo kɔ kan cogo o cogo k'u bɛna jɛ aw bɛna jɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ walima aw bɛna jɛ ka ko dɔ sigi bolo kan ɲɔgɔn fɛ a layidukan tɛ timɛ a sabanan i mana don diɲɛ ko o ko la dugukolo kɔ kan o ko in daminɛ bɛ diya i la kosɛbɛ nka a ko laban bɛ gɛlɛya n'i ye commerce daminɛ i k'a jateminɛ commerce daminɛ waati fɛ o tun bɛ cogo di nka a bɛ cogo di bi hmm. a bɛ ka gɛlɛya i bolo nafolo sɔrɔ waati e fɛ sɔrɔ kun ka di i la mɔni mɔni nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ cogo di a b'a la ka gɛlɛya i bolo baara daminɛ waati i fɛ baara kun ka di i la kosɛbɛ nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ cogo di a b'o o cogo de la jarakɛ kunfɛ kuma tɛ tamasiyɛn min don min yɛrɛ bɛ n'a bɛ ka kɛ o la o sigilen don o yɛrɛ b'a dɔn min bɛ ka fɔ ale ka kow kɔnɔna na nin ye tigitigi jati de ye donc dolo tamasiyɛn don n'o dɔnna ka ban dɔrɔn i ka problème min hali n'i ma kuma a kan a bɛ fɔ i ye de ɔ jarakɛ ni nin bɛ kɛ i la i b'a ye i ka ko yɛrɛ i b'a ta k'a lajɛ a tɛ basigi fan si i mana don ko o ko la i tɛ ɲɛ foyi de sɔrɔ o ko la i ka kow de bɛ mélanger ka ɲami ɲɔgɔn na ten bon mun ne bɛ se ka i lafiya f'i ka wuli k'i jɔ k'a ɲɛɲini ɔ baara cogo min b'a la n ye min sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye bagadaji musa ye hmm. a baara bɛ kɛ ni alikuranɛ sura min ye o de ye suratul kawusara ye o de bɛ sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ saba ani tan ani saba hmm. k'o sɛbɛn fo k'a ban hmm, o sɛbɛnnen bannen kɔfɛ jarakɛ ah. o nasiw n'o jiriw bɛ bɔ ɔ jiri min bɛ k'a la n b'o bɛɛ fɔ bi mangoro ladɔn mm. timitimini mm-hmm. sana ladɔn foloko falaka ani mm. jiri min bɛ falen ji sanfɛ n'o ye jilagokun ye ani bɛlɛ min bɛ bɔ baji la n'o ye babɛlɛ ye o den kɔnɔntɔn mm. olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛ nasi in na k'a ta k'a di mɔgɔ ma nin bɛ kɛ maa min na ale de b'a ko su saba kɔnɔ tɛnɛn su ni alamisa su ni juma su mm-hmm. o kɔfɛ jarakɛ a n'a wusulan don wusulan min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sababu ɲuman nɔgɔya i ye dugukolo kɔ kan e min bɛ k'i sigilen don k'i bɛ baara ɲini na ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ i ka kow la tile joli bɛ chômage la so kɔnɔ dugu bɛ jɛ cogo min na tile bɛ bin ten k'i sigilen to so kɔnɔna na ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ i ka kow la nafolo bɛ ɲini sen ni bolo la nka ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la i ni dalen don baara kan pour ka se ka sababu sɔrɔ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye ka bɔ nin cogoya in na ta nka i tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ i ka kow la e min sigilen don siɲɛ joli i bɛ furu ɲini na i tɛ ka furu sɔrɔ n balimamuso wuli k'i jɔ sababu de fil'i bolo ka siri tigɛ pewu ka bɔ i n'i ka furu sɔrɔ cɛ e min bɛ yen ko i hami dalen don fɛn dɔ de kan i ni dalen don ko dɔ kan bolimafɛn don walima i ka duko don walima i ka papiye ko dɔ don ɲɛ ka se ka sɔrɔ a ko la wusula in bɛ kɛ sababu ye k'a nati jarakɛ wusula in de kɛra sababu ye an balimaw caman filɛ nin ye minnu bɛ dugu kɔnɔ bi ah. n'a kɛra sababu ye ka degun jugu wuli ka bɔ u kan an balimakɛw caman bɛ yen minnu tun bɛ n'u tun ka balontan kow tun gɛlɛyara bi u bɛ jeux kɛ balontanw kɛ ka caya nka u nana nin fura nin ta don min na ni k'a wusu n'u ka balontan ɲɛta ye ala ye sababu poyi u ye bilahi a caman filɛ jamana kɔfɛ tubabu jamanaw ka balontanw na waati bɛɛ an b'u camanw ye telew la wa n'u nana kɔnjew la u bɛna dugawu kɛ so kɔnɔ yan nɔ o maa caman bɛ an bɛ don min na ko bi o commerçant baw minnu tun ka jago dafirila k'a da bin bitigiw lankolon kun don ni maaw tun bɛ yɛlɛ u la nka sababu natira u ma minnu kɛra sababu ye ka afɛriw caman sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana kɔkan ka se ka ko kɛ u yɛrɛ ye nin wusula in sababu bi u filɛ commerçant baw ye kɛra internationaliw ye bi an balimamusow caman bɛ minnu tun ye san caman kɛ muso ganaya la so kɔnɔ furuko la n'u tun tɛ ka furu nka ala barika la bi o caman bɛ minnu y'an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ da denw la ni olu filɛ furu kɔnɔna na bi k'a sababu ye jɔni ye min y'a kɔnɔ jɛya k'u dɛmɛ ni dɔnni ye an balimakɛw caman bɛ minnu ye kalanw kɛ ka tila kalanw na ni diplɔmuw dan bɛ so kɔnɔ n'u tun tɛ baara fosi la kare kɔnɔnaw na gɛrɛnsigiw ni tewuliw la nka don min na u wulila ka se cɛkɔrɔba ma n'a y'u dɛmɛ ni wusula in ye k'a ta ka di u ma a caman filɛ an bɛ don min na i ko bi waati bɛɛ u bɛ weleli kɛ ka bɔ faransiw la wali n'u nana kɔnjew la u bɛna tile fila tile saba kɛ so kɔnɔ dugawu kɛ u la anw ye yan da tɛ se ka min fɔ ka se a dan na an balimaw caman bɛ yen o sotarama parantiw la minnu bɛ yen n'u tun bɛ parantiyaw la wali n'u tun bɛ wali mobiliw la k'a boli ni ala ni ala kira sɔnna ka sababu poyi u ye sababu min n'a nana ni u yɛrɛ ka mobili u yɛrɛ ka halala bolifɛn sɔrɔli ye a caman bɛ yen nɔ n'u bɛ yaala la dugu kɔnɔ cɛkɔrɔba tɔgɔ sɛbɛnnen b'u ka mobiliw kɔfɛ ɔ jarakɛ a b'o cogo de la da yɛrɛ tɛ se ka wusulan in bonya n'a mankutu fɔ ka s'a dan na ale de bɛ kɛ sababu ye ka maa ka koɲɛw nɔgɔya dugukolo kɔ kan o la n balimakɛ n balimamuso ko baarako tiɲɛnen don e min ma furuko gɛlɛyalen don e min ma denko gɛlɛyalen don e min makoɲɛ tɛ ka sɔrɔ e min ka koɲɛ la taabolo fan si i taara kɔrɔn fɛ tilebin fɛ banni fɛ i ma taafan nafa sɔrɔ i yɛrɛ la i ka ko minnu na o kama wusulan ni nasi de bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ i ye i ka ko ko dogolen n'a bangenenw na o la jarakɛ an bɛ arajo kɔnɔ bi n'an bɔra san san san nimoro min bɛna di bɛɛ ka weleli kɛ o la depuis sisan ɔ renseignement t'a kan min bɛ yen nɔ o kana ta ka i dan n'a banna fo ka taa sunkalo ban sabu temps tɛ nin waati kɔnɔ sunkalo kɔnɔ ka fanba sigi fo ka nin baara ninnu kɛ i na ɔ n'i mago bɛ telefɔni nimero la i bɛ se ka nimero ta n'o de ye malitel 60 22 65 22 60 22 65

n ka cɛkɔrɔba ka du min bɛ kuluba n yɛrɛ bɛ yen sunkalo in na an bɛ ka baara kɛ yen o kɔ tɛmɛnen ka bɔ yen jarakɛ an da bɛ na se fɛn min ma hmm. o de ye bana min bɛ dugukolo kɔ kan an bɛ don min na ko bi hmm. n'a kɛn bɛ sababu ye ni ka maa caman ka adamadenya lanɔgɔ bana min ni tubabu ko a ma u ka nansarakan na ko hémorroïde ni anw ko a ma mali kɔnɔ yan ko koko ni tukɔrɔ dugu dɔw la dɔw ko a ma ko bokunbɔ allahu akbar hmm. ni bana min filɛ nin de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa caman sigi u senna samara kɔnɔ so kɔnɔ n'u tɛ ka se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye bana in de bɛ wele ko koko bana don min n'a sababu bɛ bɔ furudimi na ah, furudimi ye bana ye bana min n'a juguyara ale de bɛ transforme ni ka bayɛlɛma ka taa kɛ ni bana sidɔnbali ye n'o ye koko ye hmm. jarakɛ ni koko nana i sɔrɔ dugukolo kɔ kan i bɛ sɛgɛn o ye sɛgɛn dan ye i ka maayaw bɛ lanɔgɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka mɔgɔya lanɔgɔ wala ne badenw arajo lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ k'i tulo majɔ pour ka se ka nafa sɔrɔ kumakan ninnu na jarakɛ koko de ye bana ye a bɛ na dumuni duntaw fɛ anw fɛ farafinna yan dumuni duntaw tɛ woloma furu bɛ sɛgɛn koko ka teli ka maaw sɔrɔ minnu bɛ n'u ka baara ye sigili baaraw ye sofɛriw bɛ o la tayɛriw bɛ o la biro kɔnɔ baarakɛlaw bɛ o la o sigidu kɛla baarakɛla caman bɛ yen minnu ni koko bɛ ɲɔgɔn na koko bana kɔnɔna na jarakɛ i b'a ye maa caman olu b'a santi cogo di a bɛ daminɛ sentigɛ kɔnɔna kalaya de la mɔgɔ caman na sentigɛ kɔnɔna bɛ to ka minɛ ka kalaya ka minɛ ka chauffer k'a daminɛ sen fasa fo ka se kɔ fasa ma ninnu bɛ to ka minɛ ka ja i b'a ye kunkolodimi gɛlɛn bɛ to ka bali ka cun i kan k'i minɛ k'i bila i ɲɛkisɛdenw bɛ to k'i ŋɔɲɛ o ɲɛ ŋɔɲɛ min bɛ ɲɛkisɛdenw minɛ n'o juguyara o bɛna kɛ sababu ye ka bugun da i ɲɛ la ɔ bugun in kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye dɔɔni dɔɔni k'i ɲɛ yɛrɛ tiɲɛ ka dibi don i ɲɛ kɔrɔ nin bɛɛ ye bana in tɛmɛsira de a bɛ yɛlɛn tan de bon n'a jiginna mɔgɔ kɔnɔ mm. a bɛna kɛ sababu ye ka to ka kɔnɔnabana caman bɛ k'a lase i ma mm-hmm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛna ye i sigilen kuma dɔw la i bɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankani bɔ a bɛ mankan bɔ min kɛ n balimakɛ kan'o kɛ kodennin ye dɛ o ye defo juguba de ye bana yɛrɛ la i kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye hali ni dumuni bɛ dumuni na n'i ye olu dun i disi sanfɛla bɛ kɛ komi tasuma ji de bɔn bɛ yen nin nɔ i ti lafiya fiyewu kuma bɛɛ e dumuni ŋuna bɛ na f'i kan kɔnɔ a bɛ kɛ komi i ye dumuni min dun i k'a fɔnɔ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na jarakɛ i bɛ n'a ye n'a jiginna i kɔnɔ kɔnɔbara nin bɛ to ka mankan bɔ kururu i b'a ye n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ bagadaji musa ka caman na i b'a ye e sigilen kuma dɔ la e tɛ to k'i kɔnɔ mankan mɛn kururu kɔnɔ bɛ to ka mankan ni mankan min bɔ i kɔlɔsi dɛ w'a jubaju yɛrɛ ye mun ye o de ye kɔnɔja banbali ye ka wuli e bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ k'i bɛ taa banakɔtaga kɛ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ cogo min i bɛ bɔ ten i tɛ banakɔta sɔrɔ k'a kɛ i b'i sigi kabinɛ dalanin k'i tinti k'i tinti banakɔta tɛ sɔrɔ n badenw bɛ hakɛto bana ɲɛfɔ cogo don banakɔta i b'a ɲini forcer sugu bɛɛ lajɛlen na i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la ɔ maa caman bɛ nin defo de bɛ olu kan dɛ maa yɛrɛ ka tile kelen tile fila jalen kɛ i ma taa ɲɛgɛn na faut que wuli ka i jɔ k'a ɲɛɲini dɛ i b'a ye maa caman ta yɛrɛ bɛ kɛ a la mun ye u bɛ taa ɲɛgɛn na k'u bɛ banakɔtaa kɛ u b'a forcer a dɔw la ji salasala dɔw bɛ na bɔ min bɔtɔ yɛrɛ n'a b'u degun kosɛbɛ jarakɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na i bɛ n'a ye i yɛrɛ la tuguni n'a juguyara n'o y'a sɔrɔ n'i ye cɛlaka yɛrɛ de a bɛna kɛ sababu ye ka fanga dɔgɔya s'i ma n'o ye faiblesse impuissance sexuelle ye n'o ye ka kulusijala lagosi se cɛbakɔrɔ ma jarakɛ o kɔfɛ i b'a ye a bɛna mun de kɛ cɛ yɛrɛ la o kɔfɛ tugun n'a juguyara a bɛna kɛ sababu ye ka bɔlɔ de bɔ maa kɔfɛ taayɔrɔ la jarakɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni bana in nana juguya ka fara o kan a bɛna kɛ sababu ye ni ka kuru to maa kɔnɔ ni bana in nansaraw ko ale de ma ko hémorroïde anw ko a ma ko koko maa min bɛ dugukolo kɔ kan ni bana in b'a la n'a bɛ k'a négliger a ka ca dɛ nka ɲɛw bɛ ci a kan f'a juguyalen de maaw bɛ sɔrɔ ka wuli k'u jɔ k'u bɛ a ɲɛɲini bana tɛ sɔn o ma n balimakɛ n balimamuso nin taamasiyɛn kelen kelen min bɔra ka boli e kan sisan ko e sigilen don kana sɔn k'i sigi dɛ bana tɛ sɔn o ma dɛ nansaraw ko ten ko la santé avant tout ko kɛnɛya de y'a bɛɛ ye foyi tɛ kɛnɛya bɔ kana kɛnɛya négliger dɛ bana i sɔmina n'a ye k'a b'i la dɔrɔn wuli k'i jɔ i k'a furakɛ anw yɛrɛ ko ten an ka bamanankanw na yan ko bana kunbɛn o ka kusa n'a furakɛli ye k'a kunbɛn o de ka ma o de ka kusa i ma kosɛbɛ a juguyalen k'a fɔ k'i b'a kunbɛn e ma ye ni bana in n'a y'an balimamusow caman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka denko de gɛlɛya kɔnɔdimi misɛn caman bɛ a b'u minɛ ni bana in ka baara don i ma ye a caman bɛ n'u ye ɲɛgɛnnataga la sɔrɔ ji jɛman bɔ min b'u sɔrɔ ni bana in ka baara don jarakɛ e b'a ye nin de bɛ kɛ sababu ye hali ka cɛbakɔrɔ bila dununkɔrɔninya la dilan sanfɛ ka dilanna teliya s'i ma i ti dilan sɔrɔ ka fɛrɛ fiyewu wa nin de bɛ kɛ sababu ye ka mɔnɛ yɛrɛ se cɛ ma dilanko la parce ni bana in juguyara n'a sera kulusijala ma a b'a fanga ban de pewu ni fanga dɔgɔya don sera kulusijala ma o bɛna kɛ sababu ye ka cɛbakɔrɔ ka mɔnɛ yɛrɛ de don i la ɔ bana in yɛrɛ n'a juguyar'o la n'a taara kuru to i kɔnɔ i kɔnɔ de fununen bɛ to ten kayi i b'a ye e bɛ se ka bi kɛ ka sini kɛ e tɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ o yɛrɛ ye gɛlɛmanba ye tugun i b'a ye kow bɛ minɛ ka ja min kɛ kunkolodimi gɛlɛn min bɛ to k'i minɛ nin bɛɛ lajɛlen ye bana in de a bɛ ka wuli i farisogo la dɔɔni dɔɔni bɔn n'a nana juguya a bɛna kɛ sababu ye i bɛna kɔmanse banamisɛnw b'i sɔrɔ kelen kelen don o don i bɛ furakɛli yɔrɔ la bana si ni si tɛ kelen ye o y'a juguyatɔ ye n'a depasera o kɔ dɔrɔn a b'i lada so kɔnɔ wala a b'i lada furakɛli yɔrɔ la ɔ n'o dun fana juguyara o kɔfɛ fura foyi t'o la ni saya tɛ ɔ o de kama maa caman bɛ yen u bɛ sa ka taa dali kaburu kɔnɔ bana sira fɛ a caman ye nin ye e ma ye muso caman bɛ yen nɔ nin ne b'u sɛgɛn dɛ e ma ye n'a dɔw la a kɔnɔdimi misɛn bɛ juguya balimamuso dɔw kan f'a kɔfɛ i b'a ye n'u ka laada n'o ye jour ye n'o yɛrɛ bɛ na u ma don min na a bɛ tigɛ tigɛ a tɛ n'a na waati la bon nin de bɛ kɛ sababu ye infection juguyalen ba k'a lase mɔgɔ ma infection ni an k'o ma ko nɛminɛpo i b'a ye n'ale ye i sɔrɔ o fana ye bana ye bana min ni da tɛ se ka min gɛlɛya fɔ ka s'a dan na jarakɛ nin ne bɛ kɛ sababu ye ale infection kelen de bɛ kɛ sababu ye ka worokɔrɔla baasi se mɔgɔ ma dilanna teliya k'a lase cɛbakɔrɔ ma mm. wa a bɛ kɛ sababu ye ka sɔfɛ tugu i kɔ n'o ye kasa ye mm. wa n'a juguyara ka juguya o bɛɛ kɔ mm. n'i ma wuli k'a furakɛ a bɛ kɛ sababu ye ka i bana dɛ n'a dun y'i bana hmm. infection fo ka se hémorroïde ma bɛɛ k'i kɔlɔsi nin bana fila la jarakɛ hmm. sunkalo in kɔnɔ maa caman bɛ a ka di u ye ka se ka kɛnɛya sɔrɔ kɛnɛya yɛrɛ kɔnɔna na pour ka se ka furaw ta ka se ka sun o kama sunkalo kɔnɔ o jarakɛ ah. o kooko fura in an y'a kanu k'o di bɛɛ ma nɔgɔya la ni ala ka jɛn ye jarakɛ a traitement complet de bɛ bɔ ka di alisilamɛw ma

bi naani ani duuru bi duuru ani naani bi saba ani saba donc o y'o ye n y'a fɔ cogo min na jarakɛ fura in bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ kuluba bagadaji musa ka du min bɛ kuluba fura in bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen ni yen tɛ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ɔ e maa min n'i mago b'a la i bɛ weleli kɛ n'i ye weleli kɛ fura in a bɛ ta k'a d'i ma nɔgɔya la o kama n balimakɛ n balimamuso ko nali ka gɛlɛn min ma i bɛ weleli kɛ a ka kan k'i lasɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogo min na a bɛɛ bɛ kɛ ten o la an y'a fɔ cogo min na kuluba bɛ commune trois de la mhm. malien bɛɛ bɛ kuluba yɔrɔ dɔn mali palais n'o ye présidentiel ye o bɛ quartier min na o de ye kuluba ye mhm. kuluba ye commune trois ye a mobili de bɛ ta gabriel ture da la dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ bamakɔ cɛmancɛ la ko gabriel ture a mobili bɛ ta yen o urgence yɛrɛ fan fɛ sotarama minnu bɛ jɔ yen olu de ye kuluba sotaramaw ye n'u bɛ kinibolo ɲanfan fɛ i sera olu kɛrɛfɛ dɔrɔn u ɲininka k'i bɛ ka taa bagadaji musa fɛ yen kuluba u b'i ladon mobili kɔnɔ ka yɛlɛ n'i ye walima e maa min k'i bɛ fɛ ka na dugu kɔnɔ i yɛrɛ ka bolimafɛn personnel la walima i ni taxi bɛ ka na le ɔ i bɛ se k'a fɔ i ka sofɛrikɛ walima i bɛ se ka i yɛrɛ bɛ ka na sira min fɛ i bɛ na tomikɔrɔbugu fɛ tomikɔrɔbugu garidikan kɔfɛ sira min bɛ ka yɛlɛ kuluba n'i yɛlɛna kuluba dɔrɔn i sera kɛnɛba min bɛ ɲininkali kɛ mɔgɔw la yen nɔ k'i bɛ ka bagadaji musa ka du ɲini silamɛ ɲuman minnu bɛ u b'u bolo sin a ma yɔrɔ dogolen tɛ a bɛ gidɔrɔn da la ni ala ka jɛn ye inshallah n'i nana i bɛna fura in sɔrɔ gɛlɛya t'a la wa jɔli t'a la a bɛ ta k'a d'i ma teliya la i bɛ t'i ka ci fɛ ni ala ka jɛn ye aw ka garibukɛ n'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden mankan don n'o ye seko el aji bagadaji musa tarawele denkɛ ye ni o de ne muhamadu cam tarawele ye ni bɛɛ lajɛlen ko n ma bagadaji musa ka cam ora jalakɛ bɛɛ k'i bolo jan an bɛna alifatiya kalan ni ka bi ta in kuncɛ yan